burukinabew ye sira dan u ɲɛ u ko k'u tɛ tɛmɛ o bɔlen kɔfɛ petini dɔ fɛnɛ bɛ burkina ni wagati na a kɔnsiderelen don i n'a fɔ héros a ye manabɛlɛ kɛ ka faransew ka drone nabin ka bɔ sanfɛ nin video in kɔnɔna la an bɛna kuma o de kan ko in sɔrɔla cogo di comme d'habitude yan'i ka video filɛ laisse moi petit like pour me donner de la force c'est parti pour la vidéo c'est la partie du DJ ah Hugo Hondaga Yagare Hondaga i n'a fɔ a b'a kalama cogo min faransi militɛriw tun bɛ ka bɔ cote d'ivoire u tun bɛ k'u ɲɛsin niger ma donc u tun bɛ fɛ ka tɛmɛ burkina de fɛ walasa ka taa niger mais k'u to sira la manifestan dɔw y'u lajɔ burkina u ko k'u tɛ tɛmɛ ka taa niger donc u y'u lajɔ dugu min na a tɔgɔ de ko kaya donc yan'an ka don video yɛrɛ kɔnɔna la fo n k'a expliquer aw ɲɛna kun min y'a to manifestation daminɛna en plus kun jumɛn de y'a to burkinabew y'a décider ka faransi sɔrɔsiw lajɔ k'u tɛ tɛmɛ bon minnu t'a kalama burkina société civile mɔgɔw ka organisation dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko copa bf coalition des patriotes africains du Burkina Faso. O société civile mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la mɛnna depuis juin 2021 wagati la u ye conférence de presse dɔ kɛ o conférence in kɔnɔna la u tun bɛ k'a ɲini ko Faransi ka Burkina territoire yɛrɛ de bila pewu k'u ka taga bɔ Burkina ko parce que u nakun ye pour que ka sécurité assurer ko hali bi kɛlɛ tɛ ka ban u ka jamana kɔnɔna la donc o bɔlen kɔfɛ mun nana n'a k'a to bɛɛ la mun y'a to manifestation yɛrɛ wulila dimanche don tɛmɛnen donc u ka dugu dɔ bɛ nord la n'u b'a wele ko Inata banbagaciw binna u kan u ye mɔgɔ min faga a bɛ mɔgɔ bi duuru ni saba bɔ donc ko mɔgɔ bi duuru ni saba in cɛla mɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn bɛɛ ye gendarmew de ye donc tile fila tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ baden de jiginna kare kɔnɔna la u ka viliw la ka manifestation ba daminɛ donc u bɛ ka réclamer k'a fɔ k'u ka président n'o ye Roch Marc Christian Kaboré k'a ka fanga bila donc ko n'a tɛ se ka insécurité ban u ka jamana kɔnɔna la banbagaciw bɛ ka na bin mɔgɔw kan u bɛ ka mɔgɔw faga kuma bɛɛ ko n'a tɛ se ka insécurité bɔ jamana kɔnɔna la k'a ka fanga bila burkinabew ka coalition u ka porte parole y'a décidé ka bɔ ka kuma ta ale y'a yira k'a fɔ k'u ka manifestation kun ye insécurité de ye comme le fait que olu y'a mɛn k'a fɔ ko françaisw ka armée ka convoi dɔw bɛ ka bɔ cote d'ivoire k'a bɛ k'i ɲɛsin niger ma ko en plus k'a bɛna burkina de traverser pour que ka taa niger donc u y'a décider ka baraji d'a ɲɛ donc ko parce que n'a jateminɛ ko malgré que olu ye accord signé ni France ye pour que kɛlɛ ka se ka ban u ka jamana kɔnɔna la donc a ka ban sahel yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la ko n'a fɔra ko don o don k'u bɛ k'a mɛn ko mɔgɔw bɛ ka sa donc ko o hokumu kɔnɔna de la olu fana ye welewele bila yen population mɔgɔw ma k'a fɔ ko faransi armée mɔgɔw ka convoi dɔ bɛ ka tɛmɛ a ka yɔrɔ fɛ a k'a kɛ cogo bɛɛ la pour que a kana se ka tɛmɛ donc yen mɔgɔw fɛnɛ y'u jaabi u taara sira da u ɲɛ u ko k'u tɛ tɛmɛ burukinabew ka teleso dɔ be yen n'u b'a wele ko rtb olu ka journal sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko manifestation in sen fɛ mɔgɔ saba de banana donc ko faransɛw ka eliko fila de tun be san fɛ an'u ka drone kelen petini dɔ y'a ka manabɛlɛ kɛ k'o drone nabin o bɔlen kɔfɛ ko manifestan ninnu u dimina u nana ni gazi baraw ye k'u be tasuma kɛ lieu in na donc u taara kaya gouvernɛr de wele c'est-à-dire kaya region gouverneur de nana ka kuma manifestanw fɛ u sɔrɔla k'u kalime a ye promesi ta u ye k'a fɔ ko militaire ninnu bɛna segin ko u bɛ taa wagadugu o bɔlen kɔfɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye fransɛw ka convoi in bɛ ka lajɔ ko mercredi don ani jeudi don bobo julaso ouest la k'u y'u lajɔ o bɔlen kɔfɛ ko capitale fɛnɛ kɔnɔna la wagadugu ye k'u y'u lajɔ fɛnɛ ko mais a b'i n'a fɔ burkina force de l'ordre mɔgɔw nana ka gazi fiyɛ mɔgɔw la u sɔrɔla ka manifestanw la disperse an bɛna kuma petini de kan mun considerelen don i n'a fɔ ko héros nin wagati na bɛɛ bɛ k'a poste réseaux sociaux sanfɛ ko françaisw ka drone dɔ de tun bɛ ka survoler manifestants sanfɛ donc ko petini y'a ka manabɛlɛ labɔ ka drone viser ka sɔrɔ k'a kaman kari drone bɔra ka bin mɔgɔw y'a photo ta u ye petini acclamer u y'a kɔrɔta ka photo ni fɛnw ta o bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko drone ça appartient à l'armée française ko français armée mɔgɔw ka drone de don donc u ye drone ta k'a photo ta tɔgɔ minnu sɛbɛnnen don a sanfɛ ani adrɛsi ni fɛn minnu b'a kan an bɛ se ka certifiye k'a fɔ ko françaisw ka drone de don donc franchement petini in a acclamera trop fɛ sɔgɔmada in na rfi mɔgɔw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ donc ko fransi armée mɔgɔw ka convoi min kun blokelen don kaya yen ko su kolenba samedi su ka na dugu jɛ dimanche don na su gɛngɛn fɛ k'u ye sira ta u bɔra kaya k'u ɲɛsin wagadugu ma u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko témoin baden de ye sira in ta k'olu mɔgɔ ninnu y'a sɛritifiye k'a fɔ k'u ye faransi arme mɔgɔw ka konvuwa jɔlen ye dugu dɔ kɛrɛfɛ n'u b'a wele ko bisingi c'est à une cinquantaine de kilomètre de kaya tilala k'a yira tuguni sɔgɔmada in na k'a fɔ k'u y'a mɛn tuguni k'a fɔ ko konvuwa in bɛ dugu dɔ la n'u b'a wele ko loanga à une trentaine de kilomètre de la capitale tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko option fila de bɛ militaire ninnu bolo sisan soit u bɛ segin ka taa capitale la n'o ye wagadugu ye ou soit u bɛ continuer ka taa fada nguruma region kɔnɔna la est fɛ pour que ka taa niger a sofelenba de don u tilala k'a yira tuguni ko wagadu yen ko jeune baden de y'u yɛrɛ rassembler dugu bɔda la donc k'u makɔnɔ en plus o bɔlen kɔfɛ fɔ ko sira min bɛ taa wagadu fada ani nguruma ko jeune baden de jɔlen don jeune groupe baden de jɔlen don o sira ninnu fɛnɛ kan ka mɔgɔ ninnu makɔnɔ pour vous dire à quel point burkinabé ninnu u pɛrɛnnen don sɔgɔmada in na u bɔra k'a yira rfi mɔgɔw la c'est-à-dire convoi min ye mɔgɔ ninnu lajɔ kaya yen u ka shefu dɔ bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale ye convoi in to yen a ka tɛmɛ condition kelen de la fo convoi in ka segin a kɔ de k'a bɔra yɔrɔ min a ka taa yen cɛ in ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ ko convoi in tɛ tɛmɛ burkina fɛ cogo si la ka taa niger k'a bɔra yɔrɔ min a ka segin a ka taa yen i n'a fɔ a b'a kalama cogo min convoi in bɔra côte d'ivoire de donc k'a ka sira ta a ka taa wagadu a ka sɔrɔ ka ivoire frontière ɲini a ka taa a bɔra yɔrɔ min franchement les gars ne yɛrɛ dabali banna pewu donc u tilala k'a yira tuguni ko depuis kunu ko connexion internet tigɛlen don yɔrɔ in na mɔgɔ minnu bɛ connexion fourni u ma se ka information di jusqu'à présent kun min y'a to connexion tigɛra ville kɔnɔna la franchement histoire in ça devient chaud franchement les gars depuis ko in kɛra mali la a bɛ ka mɔgɔ baden de ɲɛ yɛlɛn genre sous-région jamana baden de bɛ ka wuli u ka président kɔ k'a fɔ ko insécurité b'u ka jamana kɔnɔna la mais franchement an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ se ka wuli sinɔgɔ la don o don k'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bi duuru ni saba fagara i ka jamana kɔnɔna la tile fila saba bɛɛ bɛ ɲinɛ a ko fɛnɛ donc n'u tɛ se ka insécurité kɛlɛ o diyagoya de don u bɛ wuli k'a fɔ ko président ɲɛna n'a tɛ se k'a kɛlɛ a ka taga bɔ yen donc français minnu fɛnɛ b'an fɛ yen n'u tɛ se k'a ban diyagoya de don u b'a f'u ɲɛna k'u ka taga bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la an yɛrɛ ka se k'an ka kɛlɛ ta an yɛrɛ ye donc depuis 2000 combien u bɛ jamana kɔnɔna la u b'a la k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ ban sahel kɔnɔna la mais don o don i b'a mɛn k'a fɔ ko dɔ de farala a kan mali yɛrɛ filɛ nin don o don i b'a mɛn k'a fɔ ko dɔ de minɛna i b'a mɛn k'a fɔ ko dɔ de fagara ko nin dugu in na ataki ni fɛnw kɛra franchement ko bɛ yen trop c'est trop quoi donc il va falloir que africain bɛɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma je ne sais pas n'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ jateminɛ différence dɔ bɛ tubabu ni farafin ni ɲɔgɔn cɛ farafin tɛ se mun na o ye ɲɔgɔn minɛ de c'est à dire ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka se ka résultat dɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc tubabu fɛ n'a jateminɛ jean luc mélenchon filɛ nin tuma bɛɛ a bɛ bɔ a bɛ macron ka régime critiquer en plus a bɛ faransi ka régime ni fɛnw critiquer mais malgré que burkinabew ye français ka convoi minɛ donc a bɔra ka publication kɛ k'a ɲini burkinabew fɛ k'a fɔ k'u ka mɔgɔ ninnu bila u ka tɛmɛ donc parce que mélenchon filɛ nin ale ka discours fɛ on sent qu'il est un peu africain a bɛ essayer ka africainw défend souvent a b'a essayer ka migrantw défend mais nin ko kelen in na a dɛmɛna faransi de fɛ k'a jira k'a fɔ k'u k'a to faransi militaires ka tɛmɛ u ka taa niger donc munna an tɛ se ka nin kɛ wagati dɔw la munna ni maliyɛn bɛ degun kɔnɔna la ou soit ni burkinabe bɛ degun kɔnɔna la maliyɛn tɛ se ka wuli k'a fɔ ko a farafin ɲɔgɔn de don ni a minɛna an bɛɛ de minɛna i m'a fɔ mɛ o de y'an ka problème ye depuis lawale la n'i y'a ye farafin bɛ jɔnya ni fɛn ninnu bɛɛ la c'est parce que farafin t'a farafin ɲɔgɔn de fɛ farafin t'a farafin ɲɔgɔn de dɛmɛ ni kunko bɛ farafin voisin da la a b'i sigi de ka yɛlɛ a tigilamɔgɔ la yanni a ka fɔ k'a k'a dɛmɛ donc o de ye problème ye au fait burkinabew bɔra ka exemple min di sisan ni africain bɛɛ ye nin adopté an bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛɛ bɛ taga ɲɛfɛ parce que proverbe dɔ b'a fɔ k'a fɔ ko i voisin kɛlen i n'a fɔ ko kogo de donc ni wo bɔra a la n'i m'a geren n'a binna insécurité bɛ don i kan o bɔlen kɔfɛ i ka voisin kɛlen i n'a fɔ ko yiri de n'a jara n'i m'a sɔn n'a jara n'a sara désert bɛ don i kan tile b'i faga donc o kelen de don an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali bi ala ka afiriki bɔ jɔnya la hali bi ala ka afiriki sago d'a ma donc c'était tout pour cette vidéo n'a ye faamuya sɔrɔ a la n'oubliez pas de liker commenter partager an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous à la prochaine